ebube agụ na-eche biko sonyere anyị ya bụ subscribe to our channel ka anyị wee na-ewetara gị ozi mgbe ọbụla anyị wepụtara ọhụrụ teje daalụ ndị be anyị ndị igbo unu so wee na-anụrụ olu nwa anyị bụ fenfe perikomo ọ na nkata m na nna m na-akpa ka m nọ wee mara na agba onye isi nkịtị nọ na-ahụ ụzọ onye isi agụrụcha anụ dị n'ofe ha ji eri nri nji buru ekwe mpụtawa iro akwụna akwụna nyewe ego ụmụ agbọghọ ebido gbawa ọtọ nsị ka ngwụ na kamgbe m hụchara ike ha ụdị ochi n'elu na ihe a na-ete agbana m ọkụ ọjapụnatawa n'ọchụkwu oke ka m na-achọ igwe okwu ebe nwata ihe karịrị obujere nna ebe nna ihe karịrị obujere chukwu
hei ahụrụ m na ilu igbo mara gị ama kedu ebe i siri wee mụta ilu igbo niile a odogwu mara ize Hmm? ịma na nwata ọra na-eso nna ya eje n'ihu arụsị na aka- na-ama ihe a na-etu ndị mmụọ maka na ọ- ọ- ọ- nwata ọwụrụ na nna ya na-esi ogiri ma ijiji anya kpọrọ n'eziokwu eziokwu ee enwere ihe nna m na-ekwube nna m na-asịba na ọkpa ọta akị na-anọba n'ọhịa nkume ọkpa eketa anọ n'ọhịa ekwere ịmagwo na nna m wụ onye ji akpaala okwu igbo eri nri na onye ji inu igbo were eri nri na narịta na ọ na-eme ụka kpọrọ ikpuru ọ kpọọ ya isi nwata

wụkwanụ n'aka nna m ka m mụtara ya n'ọnọdụ nwata toro na ngada nna ya ee ọtụtụ kwa wụkwa m nwa na-esi ya wa ofe na ụdị akọ na uche chukwu okike abịama nyere m maka na nna m gwara m na dibịa na-agbara dike afa na uche nke aka ya akọna ya o wee wụrụ ya ọtụtụ n'ime ha wụrụkwa inu igbo dị adị maka ịmagwo na obodo ọbụla nwere ejirimara ha igbo wụ inu ka eji mara ha nna m wee wụrụ onye ji akpaala okwu igbo eri nri si n'aka ya wee mụtaba wee jepụgaba na-atụtụkọ okwu ịma na a na-eje mba a na-ama mba ọkwanụ njepụga ka m ji tụtụkọtacha okwu ndị a m nọgidezie n'ime onwe m mụ ewere ihe na-eme n'obodo were ụmụ nnụnụ m ma ama na ntụmịrịkọ nna m kụzigasịara m wee na-ahazisi inu igbo ọwụrụ mmanụ eji eri okwu ma okwu pụta n'ọgbọ
gedonụ m ntị na o ruru esi m n'ubi ọrụ wee na-apụta n'ukori a na-anụ ka nnekwu ọkụkọ m na-eti mkpu n'oke onu wee jụwa ya ọsị m na oke ọkpa agbata obi m dakporo ya n'ike mgbe m ji jụwa ya wụ oke ọkpa ihe tinye ya n'ajọ agwa ngaranga ọ na-agwa m na akwara amakwa anụ nwanne ya arịrị egbune m mgbapụ ụchụ maka na udere sị na anaghị ekwe ihe ọjọọ ekwe
nna oke mmọnwụ Amaghị- amaghị m ebe m ga-ebido ebido maka anya mmiri na-agba m eche m na m maara ilu hei mana nke gị dị hei oke mmọnwụ ka ị bụ ndị be anyị sịrị na agụ na agụ sikọta akara echie ala mana ihe mere bụ na ama m akara agụ nke chiri ana karịa Hey, ebe gụrụ ka ụgbọ biko nna ndewo ndewo nna ị sịrị ị na-agụ akwụkwọ na ị nọ ụlọ akwụkwọ ị na-agụ maka ndị ọkaikpe
ya nke obodo naijiria nke obodo naijiria Mm. kedu ka i si enwezi ohere ị ma na ndị be anyị sịrị na nkịta zara oku abụọ na ire na-akpụ ya n'ala ya na nkịta zakwa oku abụọ ọ sụọ isi na mpio kedu ka i si agụzi akwụkwọ ma na-atụpụta ihe ahụ inu anyị na-atụpụta wee wee bịapụta ma pụtakwa na-amara ndị Igbo mbem kedu ka i si eme ya ee odogwu mara ezi eziokwu eziokwu na anaghị awụ ya aka naabọ n'ọnụ ofu mgbe na nwoke buru egwu buru uche na egwu echuhu uche chuo mana ị magwo na ihe ọ na-adị nkịta mma na-adị ya n'ọdụ ije akwụkwọ dị m mma akwụkwọ a wụ ihe eji akọ na uche eme Ekwe na onwe ya wụrụkwa ihe m ji akọ na uche eme. Ị hụgwo na ọ dịgwo ka ejima naabọ yiri onwe ha, ọsa na uze nọ n'elu akwụ. Ọ bụrụ na i neru anya, mgbe m ji akụkebe ekwe wụ na ngwụcha week oyibo na-akpọ weekend. M jere akwụkwọ bido na oge Mọnde wụ mbido week ruo na Fraịde. M agbadata n'Igbo na ana nna m, kụọ ekwe ndị m nwere ike ibuba n'ikuku na week ahụ. anakwa m ọ ka m si na-eme ya maka na onye ọbụla bu nkwụ ma ka o si anyị ya ọ onye gbasi ume ebe ọ na-ahụ ya ụhụ o wee wụrụ ya ọ kwanụ ya ka m ji hazie onwe m n'ụdị ahụ ọ na-adabara m Ọ bụ ọkụkọ Pericoma nwata tụrụ agada nna ya mụ na obere agụrụ ite ọkụkụrụ bịa
ndị be anyị sịrị na ọ bụ akpaa akpaa arahụ n'ute ahụgo m na gị bụ dike ebugo nkwụ buo mmiri wee mara nke ka alụ Ee, ị na-anwa mana kedu ka i si ekwupụtazi ilu niile ahụ ị na-ekwupụta ọ na-adaba na mgbe ihe kwesịrị na a ga-atụ ya bụ ilulu ọzọkwa bụ na ọ nweghịkwa n'ebe ị na-ele anya ma ị na-atụ ya bụ ilulu ị naghị ele anya n'akwụkwọ kedu ka o si eme ee Odogwu Amalinze Hmm. n'eziokwu eziokwu ị jụba m ka ihe a si bido aga m asị gị na ihe mmụọ ka ọ wụ Ehe. akwa ị ghọtara Mhm. ihe m ji kpọọ ya ihe mmụọ bụ na mgbe m chọrọ ịbata na mba ụwa mhm. ka ụzọ eji nwa ghara ichi echi ka m gwakwa obodo na ọ na-eme ọnwụ gbuo dike na mba ọzọ adịchie mhm. ihe gụrụ m iji wee batawa egwu ọ wụkwa na egwu mmọnwụ n'ọnọdụ nke nna m kama na ọkwa egwu ọdịnala mana mgbe m nọzi na-akwado na-echegasị echiche maka ya wụ egwu ofu ụbọchị ka m zụchara ọrịrị ahụ n'abalị derecha egwu m n'akwụkwọ ụra buru m mgbe m ji hụzie nna m ọ wụrụ ekwe ka mụ na ya na-akụ nna ọ na-akụ m na-agụ ọ na-akụ m na-agụ anyị a na-ekwe m merecha ihe ahụ na nrọ tete okwu mbụ bu ụzọ bata m n'ọnụ na ọ dịkwa ka ekwe ka anyị ebidogodo kụba akụba ke na-ekwe abịfe ekwuwe okwu egwu ọ ya mee m ji sị gị na ọ ihe mmụọ
mma mma nụ igbo igbo kwezuonu ụzọ dawuo ya wikwa ikwu ihe
nna ọkwa oke mmanwụ ka anyị na ya nọ ihe a biko nụ em ilu na ịma mbem ga-ebido ebido em ị na-agụ akwụkwọ ị na-arụ ị na-agụ akwụkwọ ị na-ama mbem ha niile wee chịkọta ọnụ ị na-ama ebe nke a ị na-ama ebe i si ewere nke a ma ebe i si ewere nke a ị mara m oge nke ya mara oge nke ya ya gosiri na ị na-atụ anya Eh, biko ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị ụfọdụ ilulu ahụ ị na-atụ biko dịka nke i kwuru ọ nwere ilulu ị tụrụ n'ofu okwu nụ- nke m nụrụ na nwata na-eje ebe ịgụte ọkụ be mmụọ wee nụba Ụda ikwikwii ọ mara na ebe ọ na-eru adịgo nso. N'eziokwu eziokwu, nne m gwara m na nwata bu ite echu mmiri mmiri na-amụ ya na ọ hụwago nkụtụ ndị ọ na-ejebu ihe na ya ka nna nna wee gwa m na nwata ọbụla jere ngụta ọkụ na be ndị mmụọ nụwa ụda ikwikwii na ebe ọ na-eje adịgwo nso igbo ebe anyị na-eje adịgwo nso
Kọwagodịrị anyị ya. Odogwu Amalinze. Mhm. ị makwa na igbo si na onye a tụọrọ inu kọwara ya mana ka m gbabebe ya okpuru aja ka anyị ghara ijeruru isi e na-amaghị mgbada akụziere ya amaghị ihe na-ezi ya Mm.
ee inu ị na-ekwu nkọwa kwa ebe m kwuru na nwatakịrị ee onye jebere ngụta ọkụ na be ndị mmụọ nụ ụda ikwikwii na ọ mara na ebe ọ na-eje adịgo nso. Ehe. ị magwo na ikwikwii wụ nnụnụ mmụọ Mhm. na mgbe ochie mgbe nna m ha nọ ọ na-eme ajọ nnụnụ ahụ bebe ọ sị m na ihe ọjọọ na-achọ ime ọ na-agọ ọhọ ka ya bụ ihe ghara ime and emeghị izu o meghị ọnwa ihe ahụ emechaa mee ọ ghọọ nnụnụ mgbaama ndị mmụọ Mm. ọkwanụ nna m ọ ghọọ nnụnụ mgbaama ndị mmụọ ọtụtụ ndị nọ n'obodo ka ga na-anụkwa onu ube ya wụ nnụnụ Mhm. ọ na-ebe owu daa owu daa daa ọtụtụ ndị na-akpọ ya ọtụtụ ihe mana ihe anyị ji mara ya wụ ikwikwii i jekwee n'ọhịa arụsị ikwikwii ahụ na-anọba n'ọhịa arụsị ọtụtụ mgbe o bee ebe ahụ eze mmụọ amaragwo na e nwere ka ihe si kwụrụ na ekwesịrị ije nye mmụọ nri ee ọ kwara nna m kụziere m inu ahụ ọ gwara m n'eziokwu eziokwu na mgbe ọbụla nwatakịrị bu ite na-echu mmiri mmiri na-ama ya nọ na mmiri ka ọ na-eje mmiri na-amakwa ya ọ ndị ọcha eje ka ọ na-anụ mkpọtụ ha o wee wụrụ ya nkọwa inu ahụ pụtara na mgbe ọbụla mmadụ na-eme ihe ọ na-ahịa ahụ ọ dịka ya ezighị eme ị na-ene ahụ na ihe a na o sie n'ike igbo si na mgbe ọ na-esi ike ka ọ na-ebi na onye ahụ ya mara amara na ihe ahụ ọ na-eme hịaziri ahụ na o biwekwe na-ebibe ọkwanụ ya ka oyibo ji wee sị na nothing good comes easy mgbe ọbụla o ji hịaba ahụ ọ mgbe ọ na-ebi ngwa ngwa ọkwanụ okwu mgbamume m ji enye ụmụ okorobịa ibe m na ndị mmadụ na onye ọbụla jere ngụte ọkụ na be ndị mmụọ nụ ụda ikwikwii ikwikwii wụ nnụnụ na-agbara ndị mmụọ ama na mmadụ abịabago O bebehanị ị ma na unu eruwe n'ebe unu na-eje na ọ na-agwazi ndị mmụọ na mmadụ na-abịakwa.
Mm. ya ị na-akọwa na ihe sibe ike ị ma na o biwego ebiwe O biwego ebiwe. Mgbe ọbụla ihe anyị ji sibe ike o bibene. ee ka m makwara ya bụ na ihe ị na-akọwa bụ na mmadụ na-eme ihe o sibe ike onye ahụ akwụsịla ya mere na-aga n'ihu maka ebe ọ na-eje adịwago nso n'eziokwu eziokwu dịka nna m si gwa m and m tụlekwa ya n'uche nke aka m ọ na-adabakwa ana m akọrọ ndị igbo na ihe ị na-ama abụghị sọ mbem na ị na-akọnye anyị ndụmọdụ na-akọwapụtakwara anyị ihe anyị ga-eji wee na-ebi ndụ na-enwekwa na-enwekwa ma obi aṅụrị
ụmụ okorobịa ibe m gedọnụ m ntị n'oru na mmiri agbara ọha ewu kwa n'aja ahụ a na-etu ofeke nwata ma ihe anaghị azụ ya nna m Pericoma Okoye gwakwara m na onye ihe ego egbughị na ihe dị na nwaanyị egbughị ya na ndụ ya adịghị adị ogologo na ya ka eze ka udene nọ wee sị na onye sị chi ya egbuna ya ka ya egbuna ya na ya emetakwara ihe ọnwụ ji egbu mmadụ site n'otu rape nọ ihe m ji bịa ụwa Hey! akpọkwanụ nke a gịnị mana igbo ndị be anyị nke bụkwa eziokwu na nna m gwara m na a na-agbazi mkpi na-agbara ọha eghu ogu si na-adụkwa eghu ghewere ọdụ ya oghe n'ihu mkpi ọdụ maka na ọkụkọ si na nwata ghewere n'ihi oghe kpatara ya ji maa ya ọnụ ọtụtụ ụmụ agbọghọ obodo anyị na-agbazi ọtọ si na ọ fashion chewuzie na dinta wụsara ọkpụkpụ anụ na iro na-anwa nkịta na-ata ọkpụkpụ ọnwụnwa ma nkịta aza ehe ọnwụnwa ọ ma dakịrị ọnwụnwa ụmụ agbọghọ site n'otu seduction kwadoronụ dịka ụmụ azụ a zụrụ azụ
Fenfe Pericoma Ee, n- nna deje daalụ nwata toro na ngada nna ya. ọ nwata toro na ngada nna ya ka ha amara gị amara na ọ bụ ihe mere eme Eh, maka na um, o- ị- a hụrụ ụkpụrụ ị na-atọ na ụkpụrụ nna gị ka ị na-eso biko ụmụ nwanne gị ha na-amakwa mbem etu anyị si ama ọkwa gụwa tọchara ha mbakwa mbakwa mbakwa a gụbakwa ya a gụọ m na ndị obere ee ndị be anyị ọ na ya bụ ihe ka m nọ wee rịkata ọrịrị cheta okwu nna m gwara m na ọ na-adị mma ịna dike aka ikenga na ndụ na ọ wụghị ụbọchị dike nwụrụ e tuwe ya odogwu e turu Ojukwu n'ozu wee buru oke ekwe m pụta sị ka m kene ya wụ dike na enyi ya na ọgba aka eje ọgụ mmụọ na-eburu agha n'eziokwu eziokwu Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ kama okwu ya agwụ m na ọ na-amụ ime urom n'isi nne ebe urom a na-ebe mana mụ okoro ọzọ ji ọzọ aga m abịa ka nne bekene i wee na-ama mbem niile a
ee nke diọkpara anyị na-akụkwa egwu mmọnwụ nna m Ee, na-emekwa ogidiga

ndị ahụ ndị nke m ndị nke m ndị nke m ndị ahụ ndị nke m onye aghakwana nwanne ya ị sịrị na ị gụrụ egwu ị na-agụ egwu biko ma anụbeghị m olu gị ị nwere ike inyetụ anyị obere olu gị ka anyị nụtụ obere ihe

Ee, e nwee egwu nke m dere ọhụrụ m Mhm. na-akpọ nee ka m si gụọ ya ewo chi- chi ka dibịa agwọ ndị ọya ewo chi ka dibịa agwọ ndị ọya dibịa gwọrọ ọzọ ọzọ jidere dibịa gbuo isi ugwu a na nna dịka ite isi dike atọ na iro n'egwu ahụ anọ m na-akọrọ ndị mmadụ na ike a na-eke eke ekerechakwa na ọ Chukwu nwe ike na ọ Chukwu ka dibịa agwọ ndị ọya na dibịa na-agwọ ọzọ ọzọ jide dibịa gbuo ndị akọ akụkọ ndị kegwuru ike n'obodo ndị ji ọgwụ wee nya isi ndị ji mgbọrọgwụ wee nya isi apụtazie n'ihu ọrụ mgbọrọgwụ ha ahụ agha ha iji wee gwakwa gị na ọ chukwu nwe ndụ chukwu nwe ike o ji wụrụ na chi onye adịghị n'izu na ihe anaghị eme ya
daalụ nna anyị anụgo olu gị nsogbu gị bụ na i nwezi ohere wee mepụta ihe ị na-ejuru gị isi maka ịwụ ọba mmemme ọkwa ndị be anyị sịrị na emenyere nwa Ogwugwu emenyere nwa Anọsike daalụ biko sonyere anyị ya bụ subscribe to our channel ka anyị wee na-ewetara gị ozi mgbe ọbụla anyị wepụtara nke ọhụrụ